Nde Mulungu amene timampembeza. Ngati simunayambe kumpembeza yambani kumpembeza. Wokondedwa, mudziwe kuti Mulungu wathu akufuna inu mukhale oyera monga iye ali woyera. Malingana ndi mau ake ku Levitiko mutu 19 vesi 2. Koma tsiku la lero ndingowerenga mau awa. Tiwerenga Efeso mutu 1 vesi 4 akuti Monga anatisankha ife mwa iye lisanakhazikike dziko lapansi. Tikhale ife woyera mtima ndi wopanda chilema pamaso pake m'chikondi. Ambuye wathu Yesu Khristu akufuna kuti inu mukhale woyera mtima ndi wopanda chilema pamaso pake. Kutanthauza chani? Kutanthauza kuti inuyo m'moyo mwanu musakhale ndi tchimo lina lililonse. Wokondedwa, ngati mungakhale ndi tchimo ngakhale limodzi. muziwe kuti inu kopita nkujahena tikuti tu ngakhale limodzi excuse me ngakhale limodzi inuyo kopita kwanu nkujahena ambuye wathu yesu khristu akunenesa m'mawu ake kuti akufuna inu mukhale woyera mtima woyera mtima ndi ndani ndi mkhristu amene alibe chilema pamoyo pake alibe chilema pa mzimu wake alibe chilema pa thupi pake okondedwa mukuyenera kukhala inuyo 100% perfect pamaso pa ambuye wathu yesu khristu musakhale ndi tchimo labodza musakhale wachiwerewere musakhale wachigololo musakhale wachinyengo musakhale wokuba musakhale wansanje musakhale wamijedu Wokondedwa, na china chilichonse chomwe inuyo mukudziwa kuti ichi ndi tchimo, musachite m'moyo mwanu. Ndipo ngati pali machimo ena okuti inuyo simudziwa kuti ndi tchimo, Mzimu Woyera azakuphunzitsani kuti ichi ndi tchimo, musiye. For example, mpira. Ena amaona ngati kuti kuonera mpira si tchimo. Kuonera mpira ndi tchimo. Okondedwa, topiki imeneyi ndi topiki ya tsiku lina. Palibe amaonera mpira amalowa ku, ku ufumu wa kumwamba. Palibe amamvera mpira amalowa ufumu wa kumwamba. Palibe amamenya mpira amalowa ufumu wa kumwamba. Okondedwa, Ambuye wathu Yesu Khristu afuna inu mukhale woyera mtima. Mukhoza kusiya machimo onse koma ngati mukuonera mpira, mukumvera mpira, mukumenya mpira, inu mukupitabe ku jahena basi. Izi ndi zomwe Ambuye Yesu Khristu anandionesa ku uzimu. kuti na football kapena sport kapena mpira kolowera nku jahena basi na ngati pali chija chotchedwa ball kopita nku jahena okondedwa ndimafuna kuti tingothandizana kuunikirana za chifuniro cha ambuye wathu yesu khristu pamoyo pano tisanayambe kugawana uthenga umenewu tatiyeni tipemphere tiikize vidiyo imeneyi m'manja mwa ambuye wathu yesu khristu mulungu atate wa mphamvu zonse dzina lanu ndinu yesu khristu ndipo dzina lanu ndi dzina loposa mayina onse ndi dzina loyera yehova tikupemphani mutikhululukire ife mphulupulu zathu mu dzina la yesu khristu tikupemphani inu mulungu atate wa mphamvu zonse mutsitse mzimu wanu woyera fafanizani machimo athu Ndipo Mzimu wanu Woyera atithandize ife kuyenda mchiyero, tikakhale woyera mtima ndi opanda chilema pamaso panu. Mu dzina la Yesu Khristu, tithandizeni kukwaniritsa Mau anu ku Aefeso mutu 1 vesi 4. Amen. Wokondedwa, uthenga umene uli m'magulu atatu. Gulu loyamba kapena tinene kuti gawo loyamba. Gawo loyamba ndi lokuti uthenga ukupita kwa a Malawi onse ndipo Ambuye Yesu Khristu akufuna kuti akonzekelese a Malawi onse kuti azathe kuvomeleza zotsatila za pa 16th September 2025. Koma ngati alipo omwe sakufuna. kumva chifuniro cha Ambuye wathu Yesu Khristu, sakufuna kugonjera Mulungu wamphamvu zonse, Ambuye wathu Yesu Khristu, ndiye akhale choncho. Gawo loyamba la uthenga umenewu ndi chimenecho. Gawo lachiwiri la uthenga umenewu, Ambuye wathu Yesu Khristu akufuna ndiuze a Malawi onse, omwe mwina anali ndi funso kapena mafunso okhudzana ndi zisankho za mu 2019 kuti kodi zisankho zimene zija Dr Jane Ansah anabera kapena Dr Jane Ansah anatenga gawo kubera zisankho zimene zija. Funso limene kapena mafunso amene okhudzana ndi malingaliro a zisankho za 2019 Ambuye wathu Yesu Khristu andipatsa yankho lake, ndipo khalani pompo kuti mumve. yankho limenelo. Gawo lomaliza, lomwe lili lachitatu, Ambuye wathu Yesu Khristu akufuna ndifotokozere mtundu wa Amalawi chifukwa chomwe iyeyo wasankhira Professor Peter Mutharika out of all presidential candidates omwe akuyimirira zipani zosiyanasiyana pa mpando wa upulezidenti mu- pa 16 September 2025. Chifukwa chani? Kwa onse omwe akuyimirira akuyimirira zipani zosiyanasiyana kufuna mpando wa upresident, chifukwa chani kwa onsewo Ambuye wathu Yesu Mkhristu wasankha Prof. Arthur Peter Mutharika? Chifukwa chimenecho Ambuye wathu Yesu Mkhristu anandipasa tsiku la lero. ndi uthengawu womwe uli mmagawo atatu awa uthenga onsewu ndapasidwa tsiku la lero pa 6 of august 2025 at around 25 minutes to 3 am choyambirira okondedwa muziwe kuti ine ndi mtumiki wa mulungu nobody should take it personal no party should take it personal chipani china chake chisaganize kuti i have issues with them kapena ndikupangira kampeni chipani china chake ayi and I'm just the servant of the living God ndipo china chilichonse chomwe ambuye wathu yesu khristu azandiwuze ndizachilankhula kaya chizakhala chomkondweretsa munthuyo later on chizakhala chomuyipiranso munthuyo ndizalankhula sindisankha uthenga opereka sindisankha munthu wokuti alandire uthenga ine am just an instrument ndine chida chogwiritsidwa ntchito ndi ambuye wathu yesu khristu kuti ndizipereka uthenga am just a mouthpiece of god himself Tatiyeni tingowerenga Yeremiya, Yeremiya mutu 1 verse 6 to 8 akuti, Ndipo ndinati, Ha, Ambuye Mulungu, taonani sinditha kunena pakuti ndili mwana. Koma Yehova anati kwa ine, Usati ndine mwana pakuti udzamka kwa yense amene ndidzakutumako iwe, nudzanena chonse chimene ndidzakuuza. Verse 7 is very important. Akuti, Usati, Ndine Mwana, pakuti udzamka kwa yense amene ndidzakutumako iwe. Kulikonse komwe Ambuye wathu Yesu Khristu azanditume, ndizapita kukapereka uthenga umenewu kulikonse, kwa wina aliyense, wina aliyense, osasankha. Furthermore, Moonjezera, Ambuye Yesu Khristu akuti, Nudzanena chonse chimene ndidzakuuza. Nudzanena chonse. zonse zomwe ambuye wathu yesu khristu azandiwuze ndiyenera kuzazinena osachosera osawonjezera ndiyenera kunena china chilichonse chomwe ambuye wathu yesu khristu andiwuza choncho ine ndimangosatira mawu a mulungu ndimangosatira chifuniro cha mulungu ndimangolamulidwa ndi mulungu ndikuchita zomwe ndalamulidwa choyambirira

yemwe akuziwa kuti ineyo ngati ndabwera pano mwa chifuniro changa akhoza kundipha pompano ine nkupita ku jahena ameneyo akudziwa akuziwa zonse choyambirira ndimafuna ndifotokoze chimenecho okondedwa mudziwe kuti Ambuye wathu Yesu Khristu ndi Mulungu wamphamvu zonse ndipo chomwe iye akufuna chimachitika. Tiyambe ndi gawo loyamba la uthenga umenewu. Ambuye Yesu Khristu anati Peter Mutharika awina mu September 2025. Anayamba choncho. Peter Mutharika awina mu September 2025. ndi anapitiriza kufotokoza kuti okhonzekera kukwiya akhale okwiya choncho kapena ndifotokoze chonchi kuti mumvesese onse okwiya akhonzekere kukwiya ndipo onse okhumudwa akhonzekere kukhumudwa okwiya akhonzekere kukwiya okhumudwa akhonzekere kukhumudwa koma palibe zosatira zina kupatula kuti peter mutharika awina mu september 2025 Ndi zomwe Ambuye Yesu Khristu anandiuza kuti ndiuze Amalawi onse. Ndikubwerezanso uthengawu. Peter Mutharika awina mu September 2025. Wokwiya akhonzekere kukwiya. Wokhumudwa akhonzekere kukhumudwa. Chifukwa chani Ambuye Yesu Khristu apereka uthenga umenewu? Chifukwa chokuti Ambuye Yesu Khristu akufuna kuti aliyense adziwe kuti Palibe chomwe chingasinthe zosatira za zisankho za pa 16 September 2025. Zosatira zimenezi zithera kumozi basi ndiye kuwina kwa Prof. Peter Mutharika. Ndipo ndi uthenga okondedwa omwe ndakhala ndikuupeleka from 2024 kufika 2025. Ambuye Yesu Khristu abwereza kangapo uthenga umenewu kuti ndiupeleke ku mtundu wa Malawi. ndipo omwe mmandisatira ku youtube account yotchedwa the will of god ministry ena anu ku facebook account yotchedwa ian ntaba ena anu ku tiktok account yotchedwa prophet ian ntaba panopa mukhoza kudziwa kuti uthenga uwu kaya mwina ndi wanamba kaya chani ndikuupereka chifukwa choti ambuye yesu khristu akufuna akonzekerese amalawi kuvomereza zosatira za chisankho zikubwerazi za pa 16 september 2025 ambuye yesu khristu akufuna aliyense mmalawi aziwe kuti kuwina kwa profesa arthur peter mutharika mchifuniro chake nkufuna kwake ndipo apanga chothekera kuti awine wina afune wina asafune ndiye in case ena ake gulu lina anthu ena Ali okwiya panopa ndi kuyima kwa Prof. Arthur Peter Mutharika. Ali okhumudwa ndi kuyima kwa Prof. Arthur Peter Mutharika. Ambuye Yesu Khristu akufuna ndiawuze amenewo kuti okhumudwawo, iwowo okhumudwawo akhonzekere kukhumudwa mu September 2025. Okwiyawo akhonzekere kukwiya mu September 2025. i hope mwamvesesa zomwe ambuye yesu khristu amatanthauza apapa now muziwe okondedwa kuti palibe chomwe chisinthe zosatira za pa 16 september 2025 chifukwa chokuti ambuye wathu yesu khristu ndiyemwe akumubwezelesa professor peter mutharika ku state house anandiuza m'mbuyomu kuti apanga chimozimozi ndi mmene anachitira ndi president trump ku america kumubwezelesa ku white house kana ngakhale president trump uyo nthawi ya kampeni ena amafuna kumupha koma sizidatheke chifukwa chokuti ndi mwini wake mulungu wamphamvu zonse anamubwezeresa and mulungu akapanga chisankho wapanga he is not a man to lie or to change so okondedwa ambiri even mwinaso including ineyo nkumaganiza kuti ah, koma peter mutharikayu nanga kukula kumene ukalamba umenewu age imeneyi nanga health imeneyi ah, mwinatu uyu si president woyenera uyu asakhale president okondedwa ambiri tikuona kuti mwina ndi zopepera kuti peter mutharika abwererenso m'boma koma mu short period of time yomwe ambuye yesu khristu andiphunzitsa kukhala mneneri wake kukhala prophet wake ndaphunzira kuti His ways are not man's ways. Maganizo athu si maganizo ake, ndipo maganizo ake si maganizo athu. Ndipo okondedwa, chomwe chikuoneka chopepera kwa ife, monga age ya Professor Peter Mutharika, health yake, akakhale president, Zinthu ngati zimenezo, zomwe zikuoneka zopepera m'maso mwathu, okondedwa, zimatha kukhala za nzeru pamaso pa Mulungu. Ndipo zomwe zikuoneka za nzeru kwa ife zikhoza kukhala zopepera pamaso pa Mulungu. Tatiyeni tiwerenge 1 Akorinto mutu 1. 1 Akorinto mutu 1 verse 25 akuti, Chifukwa kuti Chipusa cha Mulungu chiposa anthu ndi nzeru zawo, ndipo chofowoka cha Mulungu chiposa anthu ndi mphamvu yawo. Okondedwa, in my short period of time yomwe Ambuye Yesu Khristu andiphunzitsa kukhala prophet wake, ndaphunzira kuti nzeru za Mulungu ziposa za munthu. ndipo zinthu zooneka zopepera kwa munthu ndi za nzeru kwa mulungu zinthu zooneka za nzeru kwa munthu ndi zopepera pamaso pa mulungu wokondedwa nchifukwa chani abrahamu ali tate wa tonse chifukwa chokuti anakhala ndi mwana in old age zomwe zidali zopepera pamaso pa munthu kuti sizingatheke ndipo Sara adaseka ndi ha zotheka zimenezo mene ndakulira ine 90 years ngakhale menstruation period yake inali itatha kalekale ena amati menopause zopepera pamaso pa munthu ndi za nzeru pamaso pa mulungu koma at 90 sara became pregnant wokondedwa mulungu akasankha munthu akhoza kumpasa moyo kumuonjezera moyo, akhoza kumpasa thanzi, akhoza kumpasa mphamvu, kumpasa nzeru. Zooneka zopepera pamaso pa munthu ndikukhala za nzeru pamaso pa Mulungu. Ndimafuna kuti mumvesese zomwe Ambuye Yesu Khristu andithandiza kumvesesa zokhuzana ndi chisankho chake cha president yemwe akufuna alamulire the next years to come kaya azamaliza term kaya sazamaliza zimenezo sindikuziwa sindingayankhulepo sanandilankhule koma ndi yemwe wasankhidwa profesa Arthur Peter Mutharika ndi ambuye yesu khristu akuti wokhumudwa pano okwiya pano ndi kuyima kwa profesa Arthur Peter Mutharika akuti amenewo akonzekere kukwiya ndipo akonzekere kukhumudwa mu September 2025. Uthenga woyamba ndi umenewo. Uthenga wachiwiri, uthenga wachiwiri ukukhuzana ndi zisankho za mu 2019. Dr. Jane Ansah asankhidwa kukhala running mate wa Professor Arthur Peter Mutharika. Wokondedwa Palibe chomwe Ambuye ndinapempha chokhuzana ndi uthenga wa lero. Pali pena ndimatha kuwafunsa Ambuye Yesu Mkhristu monga mmene ndafunsira zokhuzana ndi imfa ya malemu Saulos Chilima kuti kodi chidachitika nchani, yankho lake adandipasa. Koma za chisankho ichi makamaka uthenga uwu sindidafunse Ambuye Yesu Khristu okha angondipasa monga mmene amachitira mauthenga ambiri kungondipasa popanda ine kupempha Okondedwa, zisankho za 2019 kunali nkhani zambiri ndipo panopa zakhala ngati zatukusira chifukwa cha kusankhidwa kwa Dr Jane Ansah kukhala running mate wa Professor Peter Mutharika. Ambuye Yesu Mkhristu akumva. mafunso a anthu akumva malingaliro a anthu akudziwa maganizo a anthu okhuzana ndi Dr Jane Ansah ndi kuyimira kwake ngati running mate wa Professor Arthur Peter Mutharika okondedwa payekha Ambuye Yesu Mkhristu anandipasa yankho ku mafunso a anthu Ambuye Yesu Mkhristu akuti Dr Jane Ansah sanabere zisankho. Dr Jane Ansah sanabere zisankho za mu 2019. Wokondedwa, muziwe kuti Ambuye wathu Yesu Mkhristu akuwapanga clear Dr Jane Ansah kaya malawi sawapanga clear kaya makhoti sawapanga clear kaya ine sindapanga clear m'maganizo mwangamu koma muziwe kuti kwa mulungu pamaso pa mulungu akuwapanga clear dr jane ansah dr jane ansah alibe mulandu pamaso pa mulungu pa zisankho za mu 2019 chifukwa mulungu wamphamvu zonse ambuye yesu mkhristu anandiwuza kuti dr jane ansah sanabere zisankho za mu 2019 choncho tonse omwe takhala tikuganiza zokuti dr jane ansah mwina anabera kapena Dr Jane Ansah anatenga gawo lobera zisankho za mu 2019 tonse tinachimwa pamaso pa Mulungu tonse tili ndi tchimo lopanga accuse someone falsely lomwimba munthu mulandu mwa upandu kumwimba munthu mulandu mwa chinyengo kapena mwabodza tonse we are guilty of that ndipo tikuyenera tilape tchimo limenelo aliyense yemwe akuti dr jane ansah anabera zisankho 2019 kapena anatenga gawo kubera zisankho 2019 alape pamaso pa mulungu chifukwa ambuye wathu yesu khristu yemwe ali mulungu woona zobisikayo amene mukawerenga hebrews 12 verse 14 aonera kuti palibe chomwe chimabisala pamaso pake chilichonse chili mbalambanda pamaso pake mulungu ameneyo woona zobisikayo zomwe ukuchita mchipinda mwako ku toilet ku bathroom pafoni pako lotabisa password koma mulungu amatha kusegula foni imeneyoyo password chifukwa amayidziwa. Mulungu ameneyo akunena Dr Jane Ansah sanabere zisankho. Tatiyeni tiwerenge Luka. Tiyambe Luka 3 verse 14. Luka 3 verse 14 Yohane Mbatizi akubatiza anthu ndipo uh, asilikali akubwera kuzamfunsa mafunso kuti nanga ife titani? Ndi akuwayankha. Luka 3 vs 14 akuti, Ndipo asilikali omwe anamfunsa iye, nati, Nanga ife tizichita chiyani? Ndipo iye anati kwa iwo, Musaopse, musamanamize munthu aliyense, khalani wokhuta ndi kulipira kwanu. Musamanamize munthu aliyense. musamanamize munthu aliyense mukawerenga english bible akunena kuti do not accuse anyone falsely do not accuse anyone falsely mukawerenga english bible king james version kaya new king james version do not accuse anyone falsely mchichewa makutanthauzira kuti musanamize munthu aliyense Okondedwa, ngati muli mmodzi yemwe mwakhala mukumati Jane Ansah anabera zisankho kapena Jane Ansah anatenga gawo lobera zisankho, Ambuye Yesu Khristu akufuna mulape. Chifukwa kwa iyeyo, Mulungu wamphamvu zonse yemwe ankaona china chilichonse. Inuyo muli kwanu kaya ku Machinga, muli kwanu kaya ku Thyolo, muli kwanu kaya ku Mzuzu, muli kwanu kaya ku Lilongwe, koma iyeyo anali kumeneko ku Tally Centerko, ku headquarters ya MECko, pomwe anali Jane Ansahpo. Chilichonse chomwe amachita, Mulungu wamphamvu zonse akunena kuti Jane Ansah sanabere chisankho. Ndiye inu ndinu yani? Ine ndine yani? tikuyenera tilape then tiwerengeso luka 23 verse 13 kufika 15 ambuye yesu mkhristu ali pamaso pa pilato and pilato akuwafunsanso kachiwiri mafunso okhuzana ndi milandu yomwe ayuda anambweresera ambuye wathu yesu mkhristu ndi kummangira so 23 verse 13 to 15 ati ndipo pilato anayitana ansembe akulu ndi akulu ndi anthu asonkhane nati kwa iwo ndibwerezenso verse 13 ndipo pilato anayitana ansembe aakulu ndi akulu ndi anthu asonkhane verse 14 nati kwa iwo Munadza kwa ine ndi munthu uyu ngati munthu wakupandutsa anthu. Ndipo taonani, ine ndinamfunsa za mulanduwu pamaso panu, ndipo sindinapeza pa munthuyu chifukwa cha zinthu zimene mumnenera, inde, ngakhale Herodi yemwe, pakuti iye anam'bwezera iye kwa ife, ndipo taonani, sanachite iye kanthu kakuyenera kufa. Okondedwa, Ayuda falsely accused Ambuye wathu Yesu Khristu. Amalawi munonso falsely accused Dr Jane Ansah. Ndipo tapitiliza kumpanga accuse Dr Jane Ansah. kuti anabera zisankho za 2019. Koma Ambuye wathu Yesu Khristu akuti zisankho za mu 2019 Dr Jane Ansah sanabere. Chimodzimodzi ndi mmene Ayuda anachitira, ifenso tidachita pa Dr Jane Ansah. Pilato akuti, Ndipo sindinapeza pa munthuyu chifukwa cha zinthu zimene mumnenera. Mu English Bible kunena kuti I found I have found no fault. I have found no fault. Sadapezeka. Uthenga wachiwiri ndi umenewo. tiye tipite uthenga wachitatu chifukwa chomwe ambuye wathu yesu mkhristu akumsankhira profesa tinene kuti anamsankhira kapena amsankhira profesa peter mutharika kubwerera ku state house kubwerera m'boma kubwerera ku kamuzu palace chifukwa chimenecho chifukwa chanji wokondedwa inenso ndimangodziwa kuti ambuye wathu yesu khristu asankha profesa peter mutharika koma chifukwa chenicheni sindimachidziwa koma ambuye wathu yesu khristu lero andifotokozera chifukwa chimenecho ambuye yesu khristu anati Chifukwa chomwe akumuyikira Peter Mutharika pa mpando nchifukwa chokuti ataluza mu 2020 anangonyamuka kumapita ku Page House. Ichi ndi chifukwa chomwe akumubwezeretsera pa mpando. Wokondedwa akuti chifukwa chokuti ataluza mu 2020 anangonyamuka kumapita ku page house chifukwa chimenecho ndi chomwe akumbwezeretsera pa mpando kodi ambuye yesu mkhristu amatanthauza chani amatanthauza kuti ndipo akutanthauza kuti peter mutharika humbled himself anadzichepetsa osafuna zokangana osafuna nkhondo osafuna kulimbana nazo anangonyamuka ndikumapita ku page house kaya mumtima akuwawidwa kaya anavomereza kuchokera pansi pa mtima koma kunyamukako kumapita ku page house ambuye yesu khristu took it as a sign of humility anazichepesa anazichepesa nde pa chifukwa chimenecho mulungu ankweza ankweza god is going to exalt him god is going to exalt him mulungu ankweza september 2025 tatiyeni tiwerenge mawu a mulungu ku luka 18 verse 14 Luka 18 vesi 14. Ambuye Yesu Khristu akupereka fanizo la Mfarisi ndi wa msonkho. Koma ife tigwira mawu awo ali m'vesi 14 omwe ali ofunika. Akuti, Ndinena ndi inu, anatsikira anatsikira ku nyumba kwake

anapita ku nyumba kwake ali wolungama anali wansonkho uja akuti pakuti yense wakudzikuza yekha adzachepesedwa koma wodzichepesa yekha adzakulitsidwa ndiye ambuye yesu khristu akuti chifukwa chomwe iye atamkwezere profesa arthur peter mutharika Atamkulisire Prof. Arthur Peter Mutharika, atampangire exalt Prof. Arthur Peter Mutharika pom'bwezeresa pa mpando mu September 2025 chifukwa choti Prof. Arthur Peter Mutharika anadzichepesa ataluza zisankho mu 2020. Anazichepesa bwanji? Akuti posalimbana nazo. posafuna kupita kaya ku makhoti posafuna kaya kumema anthu zipolowe osafuna anthu kaya kutani koma akuti anangonyamuka nkumapita ku page house ambuye yesu khristu anatero kuti ataluza mu 2020 anangonyamuka kumapita ku page house ataluza mu 2020 anangonyamuka kumapita ku page house kuzichepesa kumeneko kunafika pamaso pa Ambuye wathu Yesu Khristu. Ndipo Ambuye Yesu Khristu ndi omwe atamukudze, atamukulise mu September 2025. Wokondedwa, uthenga omwe ndinawulandira ine ndi umenewu wochokera kwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Ndipo ndikawulandira uthengawo, Ambuye wathu Yesu Khristu kuzera mwa Mzimu wake Woyera amandisogolera ku mawu ake m'malemba Woyera ncholinga chokuti ndikuthandizeni kumvesesa uthenga umenewo ndi chifuniro cha Ambuye wathu Yesu Khristu. Mulungu wathu Ambuye Yesu Khristu ndi mfumu ya mafumu. he is the king of kings he is the lord of lords ndipo amapereka ufumu kwa wina aliyense yemwe akufuna kumpasa dziko ili ndi lake maufumu onse ndi ake tipitilize kupemphererana Koma chachikulu ndikupemphani mukhale woyera mtima ndi wopanda chilema, kuti pa kubwera kwake muzathe kukwatulidwa ndi kukamuona Iye mmene alili. Ndikusiyani ndi Aefeso mutu 1 vesi 4. Ambuye akhale nanu. Amen.